Moni ndine Jaki, mwaswera bwanji? Lero tiyeni tipite ku USA, dziko limene m'mafilimu ngati kukuchitika disaster kaya dziko likutha limayamba kutha ku USA ndipo opulumutsa dziko nthawi zonse amakhala ku USA. Koma nkhani ya lero i- ndi ikutitengera ku state ya Connecticut. Ndipo ndi nkhani ya mzimayi uyu dzina lake Jennifer Dulos. Jennifer anabadwa chaka cha 1968. Anabadwa banja lolemera kwambiri. Ana anthu achuma kwambiri makolo ake. Ku sukulu bwinobwino anali mwana wokondedwa, zabwinobwino zonse zoyenda. Ku sukulu anakakumana ndi mnyamata uyu dzina lake. Fotis Dulos. Fotis. Kwawo kwenikweni kunali ku ku Greece. Anali ochokera ku Greece. Anabwera amakhala ku USA nkumapanga sukulu. kenako anapezeka kuti patatha nthawi anayamba chibwezi Fotis anapanga masters yake ya business chani nkupezeka kuti anayamba ntchito anakwatira koma banja lake linatha banja loyamba kenako nkuyambanso chibwezi ndi jennifer uja anakhala pa chibwezi kwa kanthawi ndithu chibwezi chitapepa anapezeka kuti anapanga ukwati mu 2004 Nde Fotis amapanga ntchito yogulitsa manyumba, anali ndi kampani yake, amagulitsa manyumba odula kwambiri, manyumba apamwamba kwambiri ku area imene amakhalayo. Koma Fotis anali azibambo aja ama plan kwambiri koma osatha kukwanitsa ma plan awo kuti akhale opambana. Pamene Jennifer nayenso anali olimbikira anapanga degree ya writing anali writer amalemba maplay amalemba mabuku koma anali wachuma kwambiri chifukwa cha kwa makolo ake komanso pa yekhaso anali munthu woti wa ndalama kwambiri nde anali anthu onena kuti anali mamiliyonea anaberekerana ana 5 banja lawo limakhala bwinobwino koma kumamveka kuti akuti Fotis anali ovuta, ndewu kwa basi, amakonda kuwamenya akazi akewo akangopsa mtima pang'ono komanso samafuna kuluza china chilichonse olo kuyambana mnyumba muja kuti akakangana asatani asaluze iye azikhala owina nthawi zonse koma ngakhale amapanga choncho ndalama zake business yake yomwe imachita kuoneka ngati yapamwamba zoyenda kwambiri ndalama zomwe ama, za, zomwe amagwiritsa ntchito zimakhala ndalama za Jennifer. I'm Fotis Dulos and I'm the owner of Fore Group. Komanso anatenga ngongole zingapo kwa mayi ake a Jennifer. Abambo ake a Jennifer nawo anamwalira kwa kalekale. Nde amakongola ndalama, amachita kukongola ndalama, amachita kumulembera kuti iyi ndi ngongole. Mpaka na ngongole zinafika pa 2.5 million. Zonena kuti akuyenera kubweza koma samamulonjerera nanga si anali akadali pa banja ndi mwana wawo nde amangowayang'ana. Plus anali ndi ana 5 nde anthu aja akukhala anapezeka kuti mu 2017 Fotis uja anapita kaya ku ntchito amakapanga zake anakakumana ndi mzimayi wina kumeneko dzina lake Michelle Troconis. Michelle anali wochokera ku Spain nde onse amakonda zoyendesa njinga zokwera njinga zopanga zosewera magemu amadzi chani zochita zawo zinali zolingana kwambiri Michelle Troconis ndi Fotis Dulos. anapeza kuti adulos anachoka ku trip imene anabwerera ku nyumba koma anapitiriza mayankhulabe mwanseri ndi michelle troconis michelle anali anali single mother anali ndi mwana mmodzi wamkazi ndi a fotis abwerera akupitiriza zocheza ndi a- a michelle aja kuyamba kuchita abandoni nyumba kumapanga zachi- cha- zachipongwe pa khomo nanga sapeza wina ocheza naye mpaka anapeza kuti ayamba chibwezi ndi michelle troconis uja Atapeza chibwezi, uyu anazazindikira sizinamtengere nthawi anadabwa zochitika paja azibambo akuona ngati akhoza kubisa koma azimayi amaziwa pompopompo nde anayamba kumusaka kumuona marisiti kupeza kunena kuti amanyamuka kumapita ku matripi achita spendi ndalama kumachita spendi kwa michelle uja nde jennifer anamufunsa fotis kuti fotis ndakugwira upanga chibwezi nde fotis anavomera mwamwano kuti ee ndikupangadi chibwezi ndipo ndikufuna chibwezi changacho chibwere chizakhala nyumba mommuno nde akuti jennifer sanapange phokoso anangomuyang'ana nde ka fotis amaona ngati basi mzimayiyu basi ndamuvomera nde atani palibe zoti amaona azimayi ngati kuti nde atani ndapanga chibwezi nde atani koma Nthawi imeneyo Jennifer anangokhala ngati wazisiya, sanazisiye, anali akupanga plan. Anapeza nyumba yake kufupi ndi kusukulu kwa ana, kunena kuti ana chinyumbanso chi chimansioniso pachokha. Analipira rent kumene kuja. Tsiku lina a Fotis achokapo kaya anapita kuti, pobwerera kunyumba mu 2017 mmenemo anapeza kunena kuti Jennifer watenga ana ake watani, wathawa, wachoka. Atatere anapeza kuti waimba foni ku polisi, wapempha apolisi protection, kunena kuti ineyo sindimamuuza munthuyu kuti pamene ndamugwira kuti akupanga cheat ndikumusiya chifukwa choti ndimaopa kunena kuti ndi munthu wa mtima wosaleza akhoza kundivulaza nde ndinamsiya aziona ngati ndine wopusa kuti ndimthawe bwinobwino ndikakhala ready nde ndikufuna protection kunena kuti munthuyo asandivulaze komanso ndatenga ana anga onse nde anapanganso file for divorce kuti ineyo sindingakhale ndi mwamuna wonena kuti ndikumupangira china chilichonse nde azita- aziyendanso azindizembera nde analemba zonse zomwe analemba pa divorce petition yake ndamugwira kupanga chibwezi akundi- akupanga mwano kunena kuti akufuna kubweretsa chibwezicho pa nyumba plus ndimamuopa kwambiri china chimene anathawapo anapeza receipt yosonyeza kuti fotis uja wagula mfuti ndiye amadabwa kuti munthu akugula mfuti ya chani monse takhalira muja dzaka zonsezi agula lero mfuti ya chani analemba zonsezi kunena kuti ineyo mamuna uyu ndimamuopa kwambiri ndipo ndikukhulupirira kuti mmene ndamuthawa chonchi akwiya kwambiri ndipo afuna kundipanga chipongwe koma anathawa nakasamukira nyumba mwakemo Fotosi analandira madocuments onse kuti mkazi wako afuna chani divorce mwakuti mwakuti ndiye fotosi anapsa mtima kwambiri kuti iye angandisiye angatenge ana zonsezo pamene Michelle Troconis chibwezi chija chinangoona kuti ii mkazi uja wachoka mwayi wangawu. Michelle anangonyamula mwana wake thamanga kukalowa kunyumba kwa Photos uja nkuyamba kukhala ndi Photos uja. Jennifer analibe nazo ntchito amapanga zake. Koma kusiyana kwake nkonena kuti mayiko ena ngati ku usa divorce yokhala kunena kuti wina wanyenga chuma so mugawana half half. Amene wapanga chigololoyo amachoka opanda kanthu chifukwa iye ndi amene waononga banja nde fotosi bizinesi yake chilichonse ndalama amadalira jennifer yemweyo chinyumba chapamwamba chomwe amakhalacho kunyang'wa konse amanyang'wacho ndalama yake inali ya jennifer achibwezi aja a michel troconis amaona zonse zija chuma chanchani koma zonse amaonazo zinali za jennifer nde apita kukalowa nde amapeza kuti anthu aja anazazindikira kuti akufuna, akufuna ndalama za Jennifer. Anakwiya kwa basi kuti koma munthu ameneyuyu mene akumpanga divorce komanso sizinathere pompo, amayi ake a Jennifer anamusumira photos nthawi yomweyo kunena kuti nthawi yoti undibwezere ndalama zanga ndinakuchita ndinakubwereka zija yatani yakwana undibwezere 2.5 million zoona ati ankasayinirana akamambwereka ndalamazo kusonyeza kuti kutha kwa banja kumasonyeza kuti ikhalanso mapeto ake financially position yake status yake ikhala kuti yaonongekeratu ndi akuti anthu anali okwiya naye kwambiri Jennifer uja ati amamuda kumuda koopsa ati zoyankhula zawo zimakhala zachabe wabasi moti anali ndi galu fotosiyo ndi galu wakeyo anali kuti amadwala matenda anji nde ku- ku veterinary ananena kuti galuyu ngofunika kuti tingombaya injection afe nde fotos ananena kuti a ndikufuna ana atani abwere azamutsanzike galuyu ankamukonda nde anamuuza Jennifer kunena kuti uwabwerese ana azamuone galu nde ati Jennifer anakana kuti ndili ndi zochita nde Michelle Troconis atamva anapsa mtima kwambiri mpakana anayankhula kunena kuti ineyo mayi ameneyo amandinyasa kwambiri ofunika tizamkwirire pamodzi ndi galuyu izo zatha a Photos anakhala akumapita ku court kukapempha kuti khoti limpasenso iye custody kuti adzichita share ana aja. Izozo inali njira yonena kuti ngati iye atatenge half custody nde kuti Jennifer azimulipirabe iyeyu chani, azimpasa child support nde kuti azilandirako kandalama. Koma Jennifer imeneyo samalola. Amapeza kuti Jennifer ndi amene akuwina ku khoti kuti no ana akuyenera kumakhala ndi Jennifer. nde uyu anali okwiya kwambiri pa 24 may 2019 jennifer analawirira mamawa anatenga ana ake onse 5 kuti akatula ku s- ku sukulu anakwera gamoto yake anapita anakasiya ana ake kusukulu kenako gamoto ija anabwerera kuti wachoka kusukulu wakatula ana aja wabwera kunyumba kenako gamoto yake ija pa cctv inaoneka kuti yatulukanso after 3 hours yatulukanso kenako gamoto ija sinaonekenso jennifernso sanaonekenso anasowera patipo pomwepo kunabwera nanny amene anabwera kuti akudza akatenga ana kusukulu nkubwera nawo nanny uja watenga ana kusukulu nkubwera nawo kuyesera kumuyimbira jennifer ah, jennifer ndabwera ubwera nthawi yanji cause ama, ana amayembekezera kuti jennifer anali ndi appointment ya kuchipatala ya mano koma Jennifer sanayankhe nde ati zinadabwitsa chifukwa Jennifer na kwa nanny amayankha pompopompo zokhudza ana Jennifer sanayankhe anamutumiziranso later Jennifer sanayankhe analowa mgalaja nanny uja anapeza mukuoneka modabwitsa komanso pamaoneka panali mug ya tiyi opanga kale koma osamwedwa kuti komanso handbag yake ya Jennifer inali pansi anadabwa kuti Jennifer handbag yake ili apapa wapita kuti nde anayimbira foni mai yake a Jennifer kuwauza zonena kuti Jennifertu sakundiyankha foni ndakhala ndi ana lero lonse ndikufuna ndidzipita kunyumba mpakana anakatula ana aja kwa mayi ake a Jennifer. Kenako anthu aja anayimba foni kupolisi chifukwa chonena kuti amadziwa kuti pali kale mpungwepungwe pakati pa Jennifer ndi ndani ndi Fotis. Ndiye zinali zodabwitsa kuti Jennifer tsiku lonse osachita check kuti ana ake ali kuti. Apolisi anathamangadi kupita kunyumba kuja kuyamba kusecha kunyumba muja analowa mgalaja munali galimoto ina Range Rover pamene galimoto yomwe anayendera inali ina. koma pa Range Rover pamaoneka ma stains ena ake odabwitsa ngati munthu amatsuka koma pomwe pamatsukapo pamaoneka ma stains oneka ngati magazi pa zitseko zina chitseko cha galaja ku kitchini anaona ndithu kuti ah komanso nanny ananena kuti pangotsala chi paper towel roll chimodzi chokha anapita kuka- anagula cha dzulo lake anagula dzimapaketi 12 koma panatsala chimodzi chokha nde amadabwa kuti ah zinadzapita kuti nde ananena anachita note kuti zinadzasowa msakenitu michelle sadzapezeka mafoni osatheka koma kenako gamoto yake ya michelle inakapezeka pena pake 3 miles away michelle uyo munalibemo gamoto ya jennifer inakapezeka 3 miles away jennifer munalibemo nde apolisi nomba pamene anadzadabwa kwenikweni kuti aa zikukhala bwanji jennifer wasowa msakeni sakeni konseko chani jennifer sadzapezeka kenako sizinavuta aliyense ana- amamuyang'ana fotis Next day apolisi anamuitanitsa Fotis nkumuuza kuti akamuchite question. Iye anapita ndi lawyer wake, anakana kupita yekha. Atayesera kumufunsa mafunso apolisi anakana kuyankha. Ndi apolisi anangoti chabwino nkumulanda phone. Apolisi anamuitananso chibwenzi chake cha Fotis, Michelle, kumufunsa kunena kuti unali kuti tsiku ili Iye ananena kuti anali kunyumba, koma anaphatikizapo kunena kuti anali kunyumba ndi Fotis. Anali limodzi, anakhala bwinobwino, anapita kukasamba for 5 minutes. Nde anayamba, anapeza kuti anayang'ana CCTV ya mbali imene panapezeka galimoto pa park pamene apezeka galimoto paja. Anaona kuti panali galimoto inayake yodabwitsa, pick up ya red, ikuoneka kuti ikuchoka pamene pajapa. Iwo aja anayang'ana pick up ya red, Kumbuyo kwa pickup uko kukuoneka ngati kuli njinga ya kapalasa. Nde anayamba kuchita trace kuti ah, galimoto imeneyi ndi yandani. Nde sipanatenge nthawi anapezeka kuti kuntchito ku kampani ya Fotis kunali munthu amenenso anali ndi galimoto ndendende imeneyo pickup truck ya red. Nde anakamfunsa munthu uja kuti iweyo pickup truck yako ndi iyi ikuonekayo ili kuku chifukwa chani? Munthu uja nde ananena kuti eeh si ine anabwereka pickup yanga ndi ndani? Fotis nde atachitabe trace komwe kumachokera galimoto ija pa CCTV anaona kuti kumene inachokera kwenikweni inali mmodzi mwa manyumba a empty amene amagulisidwa ndi Fotis. Anayang'ana foni nkuyamba kuyang'ana malo amene wakhala akupita pa tsikulo foniyo imaoneka kuti. Nthawi imene anasowa Jennifer. Foni imaoneka kuti inali kunyumba kwake kwa kwa Fotis kusonyeza ngati kuti Fotis anali kunyumba. koma kenako inaza masana sana kani madzulo inazaoneka mu njira ina yake mumsewu mtauni ndi apolisi anayamba kuyang'ana ma cctv ambali imeneyoyo mtauni ma cctv aja nkupezeka kuti ndi galimoto ya fotis ikuyenda akutuluka fotis uja ali ndi zima bin bag mwa- zanga zazinyalala akutaya mbini kaya galimoto ija kuyendanso kupita malo ena akutulukanso akutaya zinthu mbini akupitanso malo ena akutuluka kumataya malo osiyana siyana siyana siyana komanso anaona munthu wina watsegula chitseko mzimayi sanali yekha fotis anali michelle troconis apolisi ah, ndi chani chomwe anthu mungafunike kuti muzitaya bini biniyo biniyo bino osati malo amodzi kenako anayambano kumfufuza bwinobwinono kuti ah, uyu anazenga onse milandu yonena kuti chilipo chomwe inuyo mukudziwa nde iwo aja amanena kuti ife sitikudziwa mwina wathawa mwina watani ndi anapezeka kuti apolisi anapita mmabini aja kuyamba kuchita search koma k- zinthu zina zina zonena kuti zatengedwa kale zakatayidwa kumtaya pamene zina anapezeka kuti bagi ina munali malaya amene anali a jennifer munali bra ya jennifer munali tizinthu ta- ta jennifer ma- mabini osiyanasiyana koma zinthu zazina zo zodzadza magazi, zopakikapakika magazi paliponse. Fotis akunenetsa kuti ine sindinalakwe kanthu. Michelle-nso akuti sindinapange kanthu. Michelle kukam'funsa, ananena kuti ine Fotis ndinali naye kunyumba. Anapita interview yachiwiri, ayi ayi, Fotis anachokapo. Mumapeza kuti interview iliyonse akuyankha zotani? Zosiyana. Nde Fotis zimam'vuta kwambiri chifukwa ayenera kuti anali ndi milandu iwiri. Mlandu uja womwe anasumiridwa ndi mayi ake a Jennifer woti abweze ndalama, nde akusumiridwaso mulandu uwu amanena kuti akubisa umboni chilipo chomwe akudziwapo akubisa umboni panali pasanazengedwe mulandu wina pa nthawiyo kupatula kuti akubisa umboni onse awiri Fotis ndi Jennifer onse awiri Fotis ndi Michelle ne anthu aja amapitirizabe kumakana kuti ife palibe zomwe talakwa mpakana Fotis anapita anamtulutsa pa belo. Pa belo paja amapita m'ma news kumakayankhula kuti ine ndine osalakwa. Anthu nthawi zonse munthu akasowa kapena choopsa chikachitika amakayikiridwa ndi kaya ndi mamuna wake kaya ndi mkazi wake ndi amene amakhala first suspect. Nchifukwa chake anthu andipanga suspect ineyo koma palibe chomwe ndatani, ndalakwa. Ndimangotaya zinyalala za ku ma building site anga. Koma pa nthawiyo Fotis analiberetu ndalama zina zilizonse. Ku khoti pa milandu yake ya divorce ndi Jennifer amaluza. Ndiye zina zoti akuluza ana, chuma chomwe amadalira chonena kuti chizimuthandiza business yake chochokera kwa Jennifer chathera pompo chifukwa chonena kuti wasankha zochita cheat komanso ndalama zomwe anali nazo zoti amayenera kubweza kwa apongozi ake akumusumira chilichonse china chonena kuti chamusokonekera nde mu zinthu zonsezo iye amablame jennifer kuti uyu ndi amene akupangisa zonsezi nde apolisi amayang'ana kuti kodi motive yake atakhala kuti wampanga chiwembu jennifer cholinga chake chingakhale chani nde cholinga chake chinali cha ngati straightforward kuti nkhani yake ndi ya ndalama kunena kuti safuna uluza ana komanso safuna uluza ndalama jennifer akafa asanapange divorce asanapange finalize divorce ndeti iye saluza ndalama if anything ndalama za Jennifer zikhala za iyeyo komanso ana apita kwa iyeyo nde apolisi anapitiriza kumatani kufufuza kuti aone kuti zikukhala bwanji munthu uyu anayenda bwanji nde anakayeza zovala zija anapeza m'mabini zija anayeza magazi anapeza kuti magazi aja analidi andani a jennifer koma magaziwo anali ambiri kwambiri kuti mpaka anachita declare kuti sizingatheke kuti munthu amene wataya magazi angakhale moyo ndi anaona kuti kuli bwino kuti aziyambe nkhani ino milandu ino inasanduka yonena kuti munthu mwamupha ngakhale thupi lake panalibe ndi anthu aja anayamba amazengedwa mlandu fortis amazengedwa mlandu wokupha pamene michel chibwenzi chija chimazengedwa milandu yodziwa kuthandiza kuchita plani ndi kubisa umboni nde nthawi imeneyo fortis anali akukhuwa akuchita makano ina kuti mundionetse umboni ine palibe chimene ndatani ndalakwa nde apolisi aja ananena kuti palibe vuto anayamba kupanganso trace galimoto ya redi inachokera ku nyumba kwa fortis nyum- manyu- mmodzi mwa manyumba amene amagulisa inayenda inapita kufupi just 100 meters ndi pamene panapezeka galimoto ya jennifer kumbuyo kwa pikapu ija anatenga ija kunali njinga nde njinga ija anapezeka kuti galimoto inachita paki 3 miles away from kunyumba kwa eh, jennifer nde anapezeka kuti CCTV inaonesa munthu akupalasa njinga. Anapalasa kupalasa amalowera ku nyumba kwa Jennifer kuja. Nde apolisi amakhulupirira kunena kuti munthuyo wabisala kuseri kwa chani kwa nyumba. Nde Jennifer anakasiya ana kusukulu nkubwerera ku nyumba. Analowesa galimoto mgalaja ndi pamene apolisi akukhulupirira kunena kuti anachitidwa attack mu galaja mwakemo chifukwa anapezapeza magazi mgalaja, pa galimoto ina ya Range Rover inali kumenekoko, anapanga tiyi kuti amwe anakanika nkumwa tiyi mwe faira anachitidwa ataki nde akukhulupirira kuti munthu anamchita atakiyo anamunyamula kumulowesa mgalimoto ndi anatenga njingayo nkuilowesa mgalimotomo galimoto ya Jennifer ija munthuyo ndikuyendesa mpamene galimoto ija inaoneka galimoto ya Jennifer ikuyenda ikuchoka kunyumba kwa Jennifer kuja koma njinga ija munthu anapalasa kulowera kunyumba kwa Jennifer kuja sanaonekeso akupalasa kubwerera nde funso linali loti nde anapita kuti munthu analowera kunyumba kwa Jennifer koma sanabwererenso kutanthauza kuti munthu amene anapalasa kupita kunyumba kwa Jennifer ndi amenenso anatenga galimoto kuyendesa kutani kuchoka ku nyumba kwa Jennifer nde anakachita paki pafupi ndi galimoto ya red ija pickup truck ya red ija Kumtulutsamo Jennifer, kumulowetsa mu pickup, kuchotsachotsa china chirichonse, umboni wina uliwonse mgalimoto ya Jennifer ija, nkumapita, kubwerera. Mpamene apolisi anaipeza galimoto paja, nkuwona kuti pali chithunzi, CCTV, ya pickup ya red. Koma Jennifer sanapezekenso. Ndiye pickup ya red, mwini wache wa pickup ya red uja, anapita kuyamba kumuuza Fortis kuti ndibwezereni galimoto yanga ndikuifuna nde Fortis amathawathawa pakutha nkumuuza kuti tenga galimoto yako anapezeka kuti atapita adaipeza galimoto ilipo teroko koma anamuuza kuti kiyi mulibemo kiyi watenga Michelle nde inali njira yongomuswaya yomuchedwetsa anthu aja anapezeka kuti anaitenga galimoto ija Fortis kupita nayo ku kaawashi kuti akaichape nde ku kaawashi kuja anachita kuoneka nkhope yake pa cctv atatsika kulowa mkati mwa kaawashimo kukalipira kenako kutuluka nde umboni wonse unali pamenepo kuti anali iyeyo Fortis amene anatenga pikapu Kupita nayo pafupi ndi nyumba ya Jennifer ndi kukwera njinga. Njinga ija sinapezekenso chifukwa choti Fortis analidi ndi njinga yake yakalekale yoti anachoka nayo ku Greece koma inasowa nthawi imene apolisi anayiyang'anayang'ana sanayipeze njinga yake yomwe anali nayo. Nde anapezeka kuti atamubwezera munthu uja galimoto yake Fortis ati anayamba kumuvutisa mwini wake uja wa galimoto nanga sanali munthu oti amamugwirira ntchito eti bwana anali Fortis kumuuza kuti ukachotsetse ukasinthitse mipando yakutsogolo ukasinthitse ati amachita kumuvutisa ngati ngongole mpaka munthu uja anakasinthitsadi mipando ya kutsogolo koma anayisunga nde apolisi anayitenga atakayeza anapeza kuti mkatikati muli magazi ndipo magaziwo anali a jennifer nde apolisi anatenga evidence yonse ija nanga si fortis anali akukulabe mtima kunena kuti palibe umboni mukunama ndipo foni yake ya, ya fortis imasonyeza kuti fortis anali kunyumba kunyumbako foniyo inali busy munthu amapanga unlock kutaipataipa zinthu olo pa intaneti amayankha mafoni nde zimaoneka ngati kuti Fortis yo ali busy ndi foni yake amasunthasuntha m'nyumbamo nde zinali zonena kuti ngati mukuti ineyo ndinali ukoko foni yanga ikusonyeza kuti ndinali kunyumba ndetu mukunama nde apolisi anapezeka kuti anapita kwa Fortis uja nkumpatsa evidence yonse panali patatha miyezi ingapo yonse ndi evidence yathu yonse yonena kuti iwe ndamene wamupha Jennifer wamupha ndi iyi kumuonesa zonse za ma CCTV kuti iwe apa ukatsuka galimo iwe apa ukupalasa njinga iwe apa ukutani Fortis uja kukana kuti mukundinamizira sindinapange kanthu sizingatheke nde Fortis ndi loya wake analimbikira unena kuti tifuna belo anali ndi zoti akakonze komanso plus milandu ina ija chani nde anapeza kuti anampasadi belo watuluka pa belo ayenera kukaonekera ku court next day nde ku court upeza kuti "Ah, munthu sanabwere bwanji A- a court anatumiza apolisi ali mwina munthu uja wathawa apolisi upita kunyumba kwake kuyesera muimbira foni tani gogoda kupanda otsegula kusuzumira akuona galimoto yake ya Fortis ija mgalaja koma kumuonamo Fortis yo koma kukhala ngati kuti chani wakomoka anaphwanya chitseko kulowa anapeza kuti Fortis anayikamo paipi ya carbon monoxide amafuna kuzipha nde anamutulutsa kuyesera kumpanga revive first aid pamenepopo mpaka anapeza kuti wayambanso kupuma anathamanga naye ku chipatala koma anamwalira after two days nde Fortis anazipha anasiya kalata yowapepesa ana ake kuti pepani kuti ndapanga izi koma ndinalibe choice sindikufuna newa kuti ndipezeke mu ndende pa zinthu zomwe sindinalakwe komanso michelle sanalakwe china chilichonse ndi nkhaniyi mumusiye basi loya wake anapempha kunena kuti "Ah, basi muyidrope kesi kunena kuti zatha fotis sanalakwe kalikonse wazipha chifukwa chonena kuti akusowa mtendere ndi zomwe anthu nomukupanga nde khoti linakana linati no wazipha chifukwa chonena kuti akudziwa kuti evidence yonse tapeza amaona ngati kuti sitimtani sitimgwira kenako zinaoneka ngati kuti nkhani yatani yatha khoti linamtengesabe ndani michelle troconis sanamsiye anamuza kuti just because fotis wazipha doesn't mean kuti iweyo nkhani yako yatha iweyo unathandiza kubisa evidence ndipo iweyo ukudziwa kumene thupi la jennifer lili apolisi atachita cheki tsiku limene kunapangika zoopsazo lomwe kunasowa jennifer kunyumba komwe kumakhala michelle troconis ndi fotis anapezeka kuti michelle anali bize kwabasi galimoto yake imangoti yalowera uku yalowera uku yalowera uku every 5 minutes kuti ali bize akupanga zina zake koma Apolisi osadziwa kuti akutani komanso kumaoneka kuti kukuyatsidwa chimoto kunyumba kwawoko. Moto pamoto atatu. Pa CCTV kumangooneka chiutsi chikutuluka m'mwamba. Anachita search china chilichonse sanapezeko china chilichonse chokhudzana ndi Jennifer. Nde apolisi sakudziwa kuti chinali chani. Komanso apolisi anapeza kunena kuti anachita kupangana Fotis ndi Michelle kunena kuti iwowo inali njira yofuna kuwapusitsira apolisi amadziwa kuti apolisi amachita track foni nde iwowo amaona kuti ok iweyo Michelle ukhala kunyumba ndi foni yangayi anamusiyira foni udzikhala nayo busy uziyankha ma foni uziyimba ma foni uzisunthasuntha kutani kuti zizioneka ngati ndi ineyo pamene ine ndapita kutiko kukachita chiwembu. Nde, ndi Michelle amene anali ndi foni nkumapanga zonsezo pamene Fotis anapita kukapanga chiwembu. Atachoka pamenepo nkumathandizana kumatenga zinthu kumakatani, kumakataya mma bin osiyanasiyana. And zonsezo zinatani, zinachitidwa uncover. wayesera kuphuphaphupha kunena kuti ndine osalakwa amandinamiza ujeni fotis ndiye olakwa ineyo sindikuzidziwa zamukanika mu march chaka chomwe chino ampanga sentence to 14 and a half years in prison chifukwa chothandiza kubisa umboni pa imfa chifukwa chonena kuti jennifer anachitidwa declare kuti anaphedwa ndi mmene anathera andani a michelle troconis kufunitsitsa kulanda banja la mayi wina at any cost zinthu zonena kuti kumpanga munthu chiwembu chifukwa cha ndalama zake munthu onena kuti jennifer anali atasamuka wazisiya kunena kuti ine ndasamuka koma kumudabe chifukwa choti ndalama ndi zake nkumafuna kuti amulande ndalama mpaka nakumpanga chiwembu nde a fotis palibe chomwe anapindula anasiyapo ana amasiye imeneyo ndiye ndi nkhani yoti inakula kwambiri mundiuza ngati mwaimvesesa kapena ngati ili complicated zikomo kwambiri